aw ni yankuma bi an bɛna papaye jus de kɛ komi an yɛrɛ caman b'a kalama tulu caman dilanlen don ni papaye ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye papaye de ka ɲi anw bunadamaden fari ma an yɛrɛ kɔni b'a dɔn ni fɛn min fana kɔni donna i kɔnɔ o fana nafa bɛ taa kolokolo i farikolo la dɛ aw bisimila komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja yɛrɛ y'a yirali dabɔ k'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma kuma o papaye den kelen de talen filɛ nin an fɛ nanaye b'a la i b'o kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma nemurukumuni ani ɲamaku dɔɔnin dɔrɔn o b'a ni variyan da an b'a ko k'a jɛ pasi ka sɔrɔ k'a tigɛ ja kɔfɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a tigɛlen de ɲuman filɛ nin ye an b'a ta sa ka taa kɛ mixeur kɔnɔna na n'o ye subahana mansin ye ale de bɛ kabako da k'o kan o ne nin maanaw ale de t'a t'u la fiyewu a yɛlɛmatɔla de filɛ nin ye mikisɛri kɔnɔna na an fɛ i b'a tigɛ k'a kɛ kun ye i ka mikisɛri bɛ se ka kun min kun a bɛɛ yɛlɛmanen mixɛri kɔnɔna na an ka nemurukumuni i b'a kisɛ bɔ a la dɛ ɲani n'a kisɛ taara fara a kan mixɛri kɔnɔna na ale de b'a fɔ k'a b'a kunaya an b'an ka nemurukumuni bisi a la n'a sɔrɔla ko kumu ka di i ye kosɛbɛ i bɛ se k'i ka nemurukumuni kɛ den fila bɔɲɔgɔnko ye nka ne ta in ye den kelen dɔrɔn de ye nka kumaba don dɛ o baara ɲɛnabɔlen an fɛ an bɛ ji litiri tilancɛ fara a kan ka sɔrɔ ka taa mikiseli ɲɛnabɔ sa n'a sɔrɔla ko mikisɛri t'i bolo i b'a sin k'a cɔngɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a ji bɔ ale de ye bɔbɔ fanga baara ye anw diso la mikisɛri kɛlen don ka anw lafiya nin waati in na a mikiselen ɲuman an bɛ sɔrɔ ka n'a sɛnsɛnli dabɔ sa i n'a fɔ nin y'a sɛnsɛnliko fɔlɔ de dabɔtɔ ye ne fɛ tan dɔ an b'an yɛrɛ dɛmɛ ni kudu dɔ ye o b'an dɛmɛ kosɛbɛ a ka bɔ tɛmɛ wo fɛ o kɔfɛ an bɛ nin dorodoro in segin mixeur kɔnɔna na tuguni ka sɔrɔ ka ji litiri tilancɛ fara a kan a bɛ i n'a fɔ ne ye ji litiri kelen de kɛ k'a baara kɛ komi n y'a fɔ cogoya min na n ko ye ji litiri tilancɛ fara a kan tuguni nin y'o de kɛtɔ y'a la an fɛ an b'a ɲaami ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a sɛnsɛnli dabɔ tuguni sa maa dɔw bɛ to ka ɲininkali kɛ ɲagaɲaga minnu bɛ bɔ an ka jimafɛn na ko n'a sɔrɔla a bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ ye n'ala sɔnna a ma n bɛna to ka o yɔrɔnin fɔ ka fara a kan i n'a fɔ nin ɲagaɲaga min filɛ nin ye tan dɔ a bɛ se ka kɛ ka baara kɛ dɛ an bɛ se k'a kɛ an ka libitɔn na walima te nin ye sɛnsɛnliko filanan de dabɔtɔ y'an fɛ ne y'a sɛnsɛn sɛnsɛnko fila waasa a ɲɛ ka ɲɛ an bolo kosɛbɛ an b'an yɛrɛ dɛmɛ ni kudu dɔ ye waasa a bɔ ka diya nka an t'an dɛrɛn a kan dɛ waasa a ɲɛ ka ɲɛ an bolo ka ɲɛ kosɛbɛ an bɛna sukaro fara a kan sukaro ko in i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ di sago ma o kɔfɛ an bɛ sukirivani k'a la i b'o ko in fana kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an b'a ɲaami ɲɔgɔn na sisan fo a sukaro ninnu ka yeelen a bɛ i n'a fɔ sukaro yeelenna sa dɛ aw yɛrɛ ɲɛ t'a la an b'a ta ka nin nɛnɛ n'a sɔrɔla a diyara an da kosɛbɛ o kɔfɛ an ka vɛri yelekɛmaniw kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ ka n'a kɛ o yɔrɔ la ni ne b'a fɛ k'a kɛ vɛri kɔnɔna na waasa a kana n sɛgɛn kosɛbɛ ne de b'a bɔ nin wo fɛ o b'a to an ka vɛri da tɛ nɔrɔkɔ n'a sɔrɔla i tɛmɛsenlama don i aboni waasa ko caman kana fɔ i kɔ ni vidiyo in diyara aw ye aw bɛ se k'a bila ka taa aw fɛ maaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ